haleluya okondedwa tili ndi msonkhano umene tauyamba mmene tikutere ndiye tikuyamba msonkhano wathu ulosi wa nthawi yakumapeto tikhala ndi maphunziro osiyanasiyana a mtengo wapatali ndinu odala kuti mwapanga chisankho chokhala gulu loyambirira lopezeka mu msonkhanowo mmene tikuyamba chonchi lero tilekeza 7 o'clock madzulo mawa tikuyambanso 8 o'clock sharp mpaka na 5 o'clock madzulo tidziwe kuti dziko lapansi likupita kumapeto dzikoli silibwereranso mbuyo likatere lanyamuka ife tikuyenera kukhala anthu okonzeka kwambiri tichita bwino tikayitanira azinzathu kubwera ku msonkhano mukhonza kuona ngati masiku ndi ochepa komano lero ndi tsiku la mawa akhala masiku odzadzidwa ndi zinthu zakuya za mu ufumu wakumwamba tikapemphera kuno mukapita ku nyumba inunso mudzikapemphera tisalekeze pomwepa tikuyamba ndi uthenga pamutu onena kuti konzekerani nkhondo ili mkudza ineyo ndingoyambapo azitumiki osiyanasiyana abwera chimene tifuna tipange kungosongolerana pang'ono za nthawi imene tikukhalayi ndi chimene chikuchitika ndi chidwi chimene ife tikuyenera kukhala nacho moyo wathu ukuoneka wamtendere ukuoneka wamtambasale zotsinatsina zilipo koma ndi zochepa kwambiri koma patsogolo pa moyowu kukhala zinthu zothina zambiri nde ife tikuyenera kukonzekera nkhondo imene ili patsogolo pathu okondedwa mzimu woyera alankhule kunsi kwa moyo wathu tipemphere atate mulungu wokonda amene muli kumwamba mukhala ku mpando wanu wachifumu wautali ndi okwezedwa kumene angelo saleka kulemekeza ndi kutchula za dzina lanu kuti ndinu mulungu woyera woyera woyera yehova mulungu wa makamu ana anu tasonkhananso m'nyumba ino kufuna kumva kulankhula kwanu kuti miyoyo yathu ikonzeke popeza ife tikudziwa bwino lomwe kuti mfumu yathu ili nkudza ndipo mfumu yathu ili pakhomo mfumu ya ulemerero kalonga wa mtendere inu mulungu wodzazidwa ndi chifundo amene mudaona kuti ife ana anu tachimwa pamaso panu mudatipatsa mpulumutsi ndiye khristu yesu kupyolera mwa iye mwatitsimikizira kuti ife tikalapa machimo athu tidzakhululukidwa chotero madzulo ano tisanatsegule mawu anu tikupempha kuti mutikhululukire ife zochimwa zathu mulole mtambo wanu wachisomo odzazidwa ndi ulemerero mtambo uja udakuta kachisi nthawi imene solomo adapemphera chimodzimodzinso mu tsiku la lero atikute ife mulole mzimu woyera amene amadziwa kulankhula kunsi kwa moyo wina aliyense monga mwa chosowa chake alankhule ndi moyo wina uliwonse monga mmene mulungu wakumwamba mukufunira koma popeza tikhala mu dziko la tsoka lodzazidwa ndi mavuto mkati mwathu mmakhala matenda osiyanasiyana ife tifuna tigwire mawu anu apa masalimo 107 verse 20 kuti mmatumiza mawu anu ndi kuchiza nthenda zathu zonse kuthupi ngakhalenso ku uzimu chotero mmene tikutsegula mawu anu kwa amene abwera akudwala kwa amene amvera uthengawu akudwala mulungu mukwaniritse mawu anu potumiza mawuwo ndi kuchiza nthenda ina iliyonse Zikomo Yesu mmamva ndipo mmachita tsopano titsegula mawu anu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Konzekerani nkhondo ili mkudza. Ndiwerenga nanu 2 Mbiri chapter 14 verse 1 mpaka na 15. 2 mbiri chapter 14 verse 1 mpaka na 15 mumvetsere bwino pamenenso mukuwerenga nane limodzi momwemo abiya anagona ndi makolo ake ndipo anamuyika m'mudzi wa davide ndi asa mwana wake anakhala mfumu m'malo mwake m'masiku ake dziko linaona bata zaka khumi ndipo asa anachita chokoma ndi choyenera m'maso mwa yehova mulungu wake nachotsa maguwa ansembe achilendo ndi misanje naphwanya zoyimiritsa zawo nalikha zifanizo zawo nauza yuda afune yehova mulungu wa makolo awo ndi kuchita chilamulo ndi chowauza iye anachotsanso m'midzi yonse ya yuda misanje ndi zifanizo za dzuwa ndi ufumuwo unachita bata pamaso pake ndipo anamanga midzi ya malinga mu yuda pakuti dziko linachita bata analibenso nkhondo iyeyu zaka zija popeza yehova anampumulitsa ndipo anati kwa yuda timange midzi iyi ndi kuyizingira malinga ndi nsanja zitseko ndi mipiringidzo ndi dziko likali pamaso pathu popeza tafuna yehova mulungu wathu tamfuna iye natipatsa mpumulo pozungulira ponse momwemo anamanga mosavutika ndipo asa anali nawo ankhondo ogwira zikopa ndi mikondo a mu yuda zikwi mazana atatu ndi a benjamini ogwira malihawo ndi okoka mauta zikwi mazana awiri mphambu makumi asanu ndi atatu onsewo ngwazi zamphamvu ndipo anawatulukira zera mkusi ndi ankhondo zikwi chikwi chimodzi ndi magareta mazana atatu nafika iye ku maresa natuluka asa pamaso pake nanika nkhondoyi mchigwa cha sefata ku maresa ndipo asa anafuulira kwa yehova mulungu wake nati yehova palibe wina ngati inu kuthandiza pakati pa wamphamvu ndi iye wopanda mphamvu tithandizeni yehova mulungu wathu titama inu tatulukira aunyinji awa mdzina lanu yehova inu ndinu mulungu wathu munthu asakulakeni ndipo yehova anakantha akusi pamaso pa asa ndi yuda nathawa akusi Ndi Asa ndi anthu anali naye anawalondola mpaka ku Gerari, nagwa akusi ambiri osalimbikanso mphamvu iwowa, pakuti anathyoledwa pamaso pa Yehova ndi ankhondo ake, ndipo anatenga zofunkha zambiri. Ndipo anakantha midzi yonse pozungulira pake pa Gerari, pakuti mantha ochokera kwa Yehova anawagwera. ndipo anafunkha m'midzi monse pakuti mudachuluka zofunkha m'menemo verse number 15 anakanthanso a m'mahema a ng'ombe nalanda nkhosa zochuluka ndi ngamira nabwerera kunka ku yerusalemu haleluya abwenzi tamvetserani tawerenga 2 mbiri chapter 14 verse 1 mpaka na 15 akukambapo za mafumu awiri akukamba za mfumu dzina lake abiya amene adamwalira atamwalira abiya pa mpando padabwera mwana wake dzina lake asa koma mu nthawi imene asa amabwera pa mpando nkuti yuda atachoka pamaso pa mulungu wakumwamba yuda adayamba kupembedza mafano yuda adalowa mchipembedzo cha baala yuda adalowa mchipembedzo chopembedza dzuwa pamene asa amalowa pa mpando asa nkukhala kwake pakati pa ana a israeli pakati pa yuda padali mneneri mneneri adalankhula mawu ndi mfumu asa yomuchenjeza kuti akuyenera kukonza chipembedzo tiona patsogolopo koma tamvetserani okondedwa kunena kuti pamene mfumu abiya idafa mwana wake nkulowa pa mpando mugwire ganizo ili nkuti chipembedzo chitasokonekera nkuti ayuda atamanga misanja ya milungu ina yachilendo ayuda atamanga guwa la mulungu wa dzuwa namapembedza mukadakhala inu mukadatani mukadakhala inu mukadatani pa 2 mbiri chapter 15 verse 1 mpaka na 2 pali mawu awa pamenepo mzimu wa mulungu unamgwera azariya mwana wa obedi ndipo anatuluka kukomana naye asa nanena naye mundimvere asa ndi onse ayuda ndi abenjamini Yehova ali nanu, mukakhala ndi Iye, mukamfuna Iye mudzampeza, koma mukamsiya adzakusiyani. Haleluya! Abwenzi, ngakhale chipembedzo chinasokonekera pakati pa Ayuda, koma kudali mneneri pakati pawo dzina lake Azariya mwana wa Obedi. azariya adanyamuka nakumana naye mfumu asa ndi kumuwuza amfumu mundimvere ine pamodzi ndi yuda yense yehova mulungu wanu mukamfuna mumpeza koma mukamusiya iyeyo nayenso adzakusiyani abwenzi mawu ngati awa mukadamva inu mukadatani nthawi imene chipembedzo chasokonekera anthu achoka pamaso pa mulungu amanga misanja ya milungu ya chilendo mneneri akubwera nalankhula yehovatu alipo musadere nkhawa mukamfuna iyeyo mumpeza koma mukamusiya yehovayo nayenso adzakusiyani koma asa adamvera mawu a mneneri azariya tamvetserani asa mfumu ya nzeru kwambiri idamva mawu a mneneri azariya ndiye adapangapo kanthu mu zinthu zingapo tamvetserani zinthu izi asa atamva kulankhula kwa mneneri adakhulupirira ndiye adatsimikiza mtima kuti akuyenera kutsitsimuka moyo wake ndi kukonzanso popeza chipembedzo chidali chitasokonekera adalimba mtima asa monga mfumu kuti akuyenera kukonza chipembedzo meti kuteremu mudzayang'ana banja la kwanu mudzayang'ana mtundu wa kwanu muya muyang'ane mpingo wanu ndiye muyang'ane dziko lonse lapansi muzosokonekera zonse monga mmene zilili kuti mupanga chisankho chotani pakutha pa msonkhanowu okondedwa asa adachita chokoma ndi choyenera pamaso pa yehova popeza adamva kuti yehova akamfuna adzakhala naye koma akamusiya nayenso yehova adzamusiya ndiye adachita chokoma ndi choyenera pamaso pa mulungu wakumwamba abwenzi asa adamuuza yuda kuti amfunefune yehova mulungu ndi kuchita chilamulo asa adalankhula ndi mtundu wa yuda kuti mtundu wonse wa yuda umfunefune mulungu wakumwamba osati kungomfuna chabe ayi komano akasungenso ngakhale chilamulo chake lero mukaliyang'ana dziko lapansi alipo anthu ambiri amene akumayimba nyimbo kuti akumfunafuna yehova akumapezeka malo osiyanasiyana kumfunafuna yehova nkuthekanso ambiri amene tabwera mu msonkhanowu tikumfunafuna yehova koma nanga gawo linalo kodi pakutha pa misonkhanoyi mu tsiku la lero ndi mawa mukamfunafuna yehova mupanga chisankho chosunga ngakhalenso chilamulo chake dziwani abwenzi kunena kuti asa anachotsa chipembedzo cha dzuwa pakati pa yuda adagwetsa maba maguwa onse adagwetsa zifanizo za dzuwa adachotsa chipembedzo cha dzuwa pakati pa yuda mupanga chisankho chotani pakutha pa msonkhanowu abwenzi tamvetserani sadalekere pompo yuda asa adachotsa chipembedzo cha dzuwa adapanga zinthu izi adagumula maguwa a nsembe zachilendo ndi misanje mukayang'ana moyo wanu mukakuyang'ana kwanu kunyumba kwanu mukaliyang'ana dziko la malawi pali misanja yambiri imene ikumangidwa koma mwina maso athu sakuona mwina makutu athu sanafika pakumva nkuzindikira zinthuzo mukayang'ana mtundu wa kwanu mukapeza kuli maguwa osiyanasiyana amene adamangidwa a zinthu zachilendo pakutha pa msonkhanowu zikuthandizani pangani chisankho choyenera asa analikha zifanizo mu nthawi ya yuda kudayimikidwa zifanizo zosiyanasiyana za chipembedzo chachilendo koma asa mfumu adagwetsa zonsezo adalikha zonsezo tamvetserani zifanizo za dzuwa zonse asa adachotsa adachotsa zonsezi tukambirana kunena kuti ife tikonzekere za nkhondo imene ili patsogolo pathu kumvera mulungu kumakhala ndi mphoto yake taonani mphoto imene asa adayipeza mmene tawerenga pa thumbi chapter 14 verse 1 kumapetoko akutifotokozera kunena kuti masiku ake dziko la yuda lidakhala bata zaka khumi akuti m'masiku a mfumu asa dziko la yuda lidakhala bata kwa zaka khumi chifukwa chani lidakhala bata asa adapanga chisankho chomvera mulungu wakumwamba banja la kwanu likhoza kukhala pa mtendere inuyo mukapanga chisankho chomvera mulungu wakumwamba mudzi wa kwanu ukhoza kukhala pa mtendere ngati anthu angapange chisankho chomvera mulungu wakumwamba dziko la malawi pokhapokha ngati lingapange chisankho chomvera mulungu wakumwamba lidzakhala pa mtendere koma ngati silingatero mavuto sadzaleka kudza tamvetserani abwenzi mu vesi namba 5 atitsimikiziranso kumapeto kwa vesi namba 5 akuti ufumuwo unachita bata pamaso pake zonsezi zidachitika chifukwa choti mfumu asa adapanga chisankho chomfunafuna mulungu wakumwamba mukaganizira kwambiri kwanu mukayang'ana makolo mukayang'ana azigogo kumbuyo mukayang'ana achemwali mukayang'ana achimwene muyang'ane zimene zimachitika mu mtundu wanu muyang'ane zimene zimachitika m'banja lanu kuti pakutha pa uthenga uwu pakutha pa masiku awiri amenewa mupange zitsimikizo zenizeni abwenzi dziwani msonkhano uwu sudakonzedwe kuti tidzangomvetsera mawuwa nkukhala chete ena mwina nkutheka mwabwera ndi maganizo ndikamuone uje ndikamuone uje ambuye akhululukireni mupanga chisankho chabwino kwambiri mukatsimikizika mtima kuti mufuna kumuona yesu mu msonkhanowu haleluya tamvetserani tadziwani izi nthawi ya mtendere yomwe mulungu adampatsa mfumu asa adayigwiritsa ntchito koyenera nthawi ya mtendere imene mulungu adampatsa mfumu asa ndi fuko lonse la yuda adayigwiritsa ntchito koyenera mukamuyang'ana malawi wakhala pa mtendere zaka zambiri mukaliyang'ana dziko lapansi lakhala mu mtendere kwa nthawi koma funso nkumati kodi mtendere umenewu tikamba za ife amene tili ku malawi ndi abwenzi aku mozambiki mukayang'ana kanthawi ka mtendere kamene mulungu atipatsa ndi kuyang'ana zisankho zimene tapanga mupeza zisankho zathu nzolakwika zokhazokha ndiye chifukwa mu nthawi ya mtendere talephera kukonza kanthawi kochepa kamene katsalaka tipangepo kanthu kwatsala kanthawi kochepa kwambiri kamene katsala talephera nthawi yayitali ya mtendere koma kanthawi kochepa katsala kochepaka abwenzi tipangepo kena kake tikonzekere za nkhondo imene ikudza kutsogoloko mu verse number 6 2 14 verse number 6 ndipo anamanga midzi ya malinga mu yuda pakuti dziko linachita bata analibe nkhondo iyeyu zaka zija popeza yehova anampumulitsa mwayimva mfundoyi abwenzi asa atazindikira kunena kuti mulungu wakumwamba wampasa zaka khumi za mtendere sadakhale chete sadaganize zoyendayenda ndi dziko ngati solomo adachitira koma asa adaganiza zokonza mofowokamo asa adaganiza zokonza chipembedzo adakonza zinthu zambiri mu nthawi ya mtendere ndakufotokoza kuti popeza kudalibe nkhondo mu nthawi yake iyeyu yehova adampumulitsa nde adagwiritsa ntchito bwino kampata kochepako kuti akonze zinthu ndifuna ndikudandaulireni abwenzi chonde imva dandaulo ili ndikubwerezanso kunena kuti kanthawi kochepa kamene katsalaka aka monga oyimba adayimba kanthawi katsalaka wamwayi ndani kanthawi kochepa kamene katsalaka tikagwiritse ntchito ndi nzeru ndipo koyenera ngati sititero ife tidzakhala gulu la anthu okuti kumva ndinkamva koma sindinkafune kuchita tidzakhala gulu la anthu othamanga chauko ndi chauko kufunafuna mawu a mulungu koma tsoka ilo malemba amati mawu a mulungu sadzapezekanso abwenzi tamvetserani Asa anamanga midzi ndi malinga ake, adamanga nsanja ndi zitseko mu nthawi ya mtendere. Popeza Yuda adasokonekera, chimene adapanga Asa adayambanso kumanga midzi kuikonza. Mfundo imeneyi muigwire. Asa adayamba kumanga mpanda, adayamba kumanga linga kuzungulira midzi ya Yuda mu nthawi ya mtendere. Asa adamanga malo okwera a nsanja kuti alonda akaimapo adziona zobwera kunja kwa mzinda adapanga mu nthawi ya mtendere zimenezi asa asa adamanga zitseko za m'malinga kuika zitseko ndi mipingiridzo yake kutseka zonsezi adakwanitsa kupanga mu nthawi ya mtendere ndifuna ndingokufunsani dziko mmene likuyendera pano mitengo ya simenti mmene ikuyendera mitengo ya malata mmene ikuyendera amene amaganiza kuti ndibapanga kaye izi 2022 ndipanga izi akwanitsa zikhala kovuta kwambiri chifukwa mu nthawi ya mtendere tinatambalala anthufe sitinagwiritse ntchito bwino nthawi yathu yoyenera ndidanena tsiku lina mukayang'ana mmene zinthu zikukwerera mukayang'ana mafuta mmene akukwerera nde uganize kuti kwanu mulipo anthu 5 moyo ukafika povuta kwambiri nde upeze transport ya iwe akazi ako ana katundu ukwanitsa mu nthawi ya mtendere tapanga masewera kwambiri ana a mulungu tapanga masewera kwambiri mu nthawi ya mtendere tsoka ilo ambiri mauthenga mukumamva nkumasangalala ndi kumasekerera nkumamva kukoma mu mtima koma kusintha kukuvuta koma dziwani kanthawi kamtendereka katsala kochepa kwambiri verse number 7 momwemo anamanga mosavuta kumapeto kwa vesipo akuti chifukwa idali nthawi ya mtendere asa adakwanitsa kumanga yuda anakwanitsa kumanga malinga anakwanitsa kumanga zitseko kumanga malo okwera a misanja adamanga mosavutika chifukwa idali nthawi ya mtendere amalawi anzanga tamvani timanga koma mozunzika kwambiri chifukwa tapanga masewera nthawi yayitali munthu afuna asafune timanga koma mozunzika kwambiri ndifuna ndikufunseni makolo amene muli muno ngati zaka za mtendere ku nyumba kwanu mumakanika kukhala pansi abambo ndi amayi ndi ana ndi kumaphunzira mawu a mulungu limodzi ndifuna ndikuuze nthawi imene tili nayoyi mumanga linga limeneli mozunzika kwambiri chifukwa mwanayo akapita kunjaku mabluetooth speaker ali pena paliponse anthu akumayenda nawo mthumba akumayenda nawo pa njinga inuyo simungandiuze kuti mwakumanapo ndi munthu akuyenda kumsewuko atanyamula bluetooth speaker mukumveka nyimbo za uzimu palibe ngakhale mmodzi kaya mwina inuyo sinampezeko nyimbo zimene zijazo zikumazungulira m'mitu mwa ana m'manyumbamo ndiye mukamuwuza mwana kuti bwera ukhale apo uwerenge baibulo zikumakhala zovuta ndipo sangamve ngakhale pang'ono tsoka ilo inuyo kunyumba kwanuko ndi amene mukumamanga guwa la dzuwali kumamvera nyimbo zachikunja tsoka ilo inu abambo ndi amene mumayambitsa kukhala pansi kunyumba nkumaonera mipira kunyumba mukumanga guwa la dzuwa anawo akula bwanji timanga koma mu nthawi yozunzika kwambiri muchigwire chimenechi ndipo makolo ambiri ndikutsimikizireni tili pa mlandu kwa mulungu wakumwamba chifukwa ana ambiri akutayika chifukwa cha malakalaka nanenso ndigule chiplazima nanenso ndigule izi nanenso ndigule simukudziwa kuti mukumanga guwa la mulungu wachilendo mnyumba mwanu abwenzi mukayenda mmatchalichi pena paliponse muyang'ane ana akanena kuti apembedza bwinobwino pakhale nyimbo nyimbozo zikhale za zing'wenyeng'wenye ndiye ana akumamva kuti apembedza pena paliponse mungapite kwina kulikonseko tikukhala munyengo yovuta kwambiri timanga maguwa timanga mimalingawo koma mu nthawi yozunzika chimenechi ndiye muchigwire koma ndi odala amene atagwiritse ntchito bwino kampata kamene katsalaka yoweli chapter 3 verse 9 pali mawu awa yoweri chapter 3 verse 9 mulalikire ichi mwa amitundu mukonzekeretu nkhondo mukonzekeretu nkhondo mm. utsani amuna amphamvu amuna onse ankhondo ayandikire nakwere abwenzi tamvetserani yoweri mwa iye mzimu woyera akulankhula kunena ku fuko la ana a mulungu ana tamvetserani mulengeze pena paliponse kwa anthu a mitundu ndi chifukwa chake ife mulungu atituma kuzungulira malawi kwa anthu a mitundu pena paliponse kuzungulira pena paliponse kwa anthu a mitundu sichifukwa china ayi tikulalikira kuti konzekerani nkhondo imene ili patsogolopa konzekerani wiki yatha kuyambira friday mpaka na sande ndinali chigawo cha ku zomba ku nsondole uko kutali kwambiri abwenzi tamvani ndinakhudzika mkati mwa moyo wanga ntakhala nthawi ina mmene timagona penake phee ndaona amuna okwana 5 akubwera akulowa ndi kudzakhala pa mphasa imene ndinakhala nde adayamba kumadzifotokoza wina adafotokoza ndine mbusa winanso kudzafotokoza ndine mbusa wina akufotokoza ndine mlaliki winanso akufotokoza ndine mlaliki ndati takulandirani nde anandiuza mbusa wina akunena kuti nthawi yonse ya moyo wanga ndakhala ndikupembedza tsiku la sande chifukwa cha mauthenga amene ndakhala ndi kumva ndakonzeka ndipo mpingo wonse umene ndimautumikira tanyamuka tonse tayamba kupembedza tsiku la tayamba kupembedza tsiku la sabata mukamva muti bwanji okondedwa mulungu akuyamba kudzutsa ankhondo pamene mupanga chisankho chokhala pansi inuyo dziwani ankhondo akudzuka ku dziko lapansi ndakhudzika titagona usiku ina ndi amuna anzanga amene tinali ine sindidadziwa pakati pathu abwera mlendo nde usiku amene anagona pafupi ndi ine akundiuza kunena kuti kodi awa mwawadziwa ndikuti ayi sindikudziwa akundiuza kuti amenewa ndi amfumu ndati amfumu achokera kuti achokera kutali ku pirimiti adabwera amfumu nde anadzifotokoza mwina inu umboni wawo mnamvera kale ife tinatumiza maumboni ena ake adafotokoza amfumu kunena kuti mmene nangoyamba kumvera mauthenga 2020 ine ndikudzamva kunena kuti sande ndi tsiku la dzuwa la anthu koma sabata la yehova nde tsiku la namba 7 satade kuyambira pompo chechi sinapitenso akuti amangokhala ku nyumba zimavuta mu mtima mwa amfumu kuti apite kutchalitchi akatumikire Ha, ndi mbusanso mfumu ndi mbusa nde adafotokoza mawu omveka bwino kuti ndimadzimva mkati mwanga kuti ndikuanamiza anthu chotero ndinasankha ndidzingokhala ndi masowa kolowera ndikamamva kuti uthenga uli uku zimandivuta chifukwa ndi kutali koma ntamva kuti mwabwera muli pa msonkhano ndinapanga chisankho chobwera kudzakhala nanu nde adafotokoza amfumu amene ali mbusa kunena kuti kudabwera azikuluakulu a mpingo uja kunyumba kwawo pamodzi ndi azibusa amfumu adawauza kunena kuti ineyo zindivuta kubwereranso ku tsiku la sande adamva uthenga apanga chisankho choyenda mkuwala kwa yehova abwenzi tamvetserani pamene mupanga chisankho kukhala chete dziwani mulungu wakumwamba akudzutsa anthu ankhondo anthu ankhondo popeza kuli nkhondo kutsogoloku chifukwa ife abale anu tachoka kutali kutali tikubwera kuno ku blantyre kudzagawana nanu uthengawu chifukwa cha lemba ngati limeneli akuti mulalikire ichi mwa amitundu kaya ndi alomwe kaya ndi achewa kaya ndi atumbuka kaya ndi andani uthenga upite uthenga upite kuti ankhondo akuyenera kuima akamatha masiku awiri ameneyo panga chisankho kukhala mgulu la nkhondo a yehova mulungu wakumwamba akufuna amuna mphamvu sizifuna anthu aulesizi zifunika amuna mphamvu amene angalole kuti kaya ndi pa mphepo ndikagona koma miyoyo ipulumutsidwe amuna mphamvu amene angalolere kaya ndikuyenda pansi ndiyenda ndikafika khomo ilo ndikatumikire amuna mphamvu opanda ulesi zifuna amuna amphamvu amene angapange chisankho pa khomo lawo kuti ana anu pa khomo pano mafilimu simudzaoneranso chifukwa limene ndi guwa la mulungu wachilendo amuna amphamvu zifunika amuna amphamvu amene sangagulidwe ndi ndalama olo dziko litasinthika motani amuna amphamvu amene yehova mulungu akumwamba akuwasakasaka tamvetserani tikukambirana kunena kuti tikonzekere nkhondo imene ili mkudza nkhondo imene ili mkudza asa adakonzekera nkhondo amene mukubwera kumene tawerenga 2 mbiri chapter 14 verse 1 mpaka na 15 phunziro lathu lagona kumene koko tikuona kwa mfumu asa amene adapanga chisankho chokonza chipembedzo amene adapanga chisankho chokonza kusokonekera kwa dziko la yuda tamvetserani mukayang'ana chithunzichi mutsimikizika mtima kuti kuli nkhondo kutsogoloko chifukwa daniel chapter 7 amatiuza nkhani ya kanyanga kakang'ono kamene pakadali pano paweresi tifotokoza nkhani imeneyi kanyanga kakang'ono mu daniel chapter 7 akuti kadapatsidwa mpata womuka kukachita nkhondo ndi oyera mtima kuli nkhondo kutsogoloko koma ambiri tikumayiwala ambiri tayiwala timakomedwa kumamva mauthenga koma mutu mwathu mu tayiwala kuti kuli nkhondo kutsogoloko ndipo ndimene yayamba kale nkhondoyo daniel adaona kale masomphenya zonsezi adaona chilombo choopsa chokhala ndi nyanga khumi ndi adaona kanyanga kena pakati kali tolo kokhala ndi maso ngati maso a munthu pakamwa ngati pakamwa pa munthu kakulankhula zazikulu kuchitira mwano mulungu wakumwamba ndi kadamuka kachita nkhondo ndi oyera mtima abwenzi kuli nkhondo kutsogoloku komatu asa adakonzekera nkhondo inu mukonzekera motani mukamawerenga chivumbulutso chapter 6 akutiuza nkhani ya kavalo kuli kavalo wakuda kumeneko atanyamula choyezera ndi muyeso wake abwenzi kuli nkhondo kutsogoloku mutsimikizike mtima kuli nkhondo ine sindikuonetsani zambiri pabwera amuna ena pano aonetsa zinthu zambiri zosiyanasiyana ine ndingopanga kalambula bwalo tinene kuti kuli nkhondo kutsogoloku kuti maphunziro wonse amene akubwera atikonzetsera ife monga amuna ankhondo ndimakumbukira nthawi ina ku training ya polisi ku Ntakataka amakuveka chikwama chachikulu kwambiri cholemera matumba munthu kuika mu zinthu zosiyanasiyana ndi uzikwawa ndikumakwera kufika malo ena a miyalamiyala choncho koma sungabwerere chifukwa ndi training ukonzekera nkhondo kutsogoloko miyambo chapter 22 verse 3 miyambo 22 verse 3 wochenjera aona zoyipa nabisala koma wopusa amangopitira napwetekedwapo akuti wochenjera amaona zoyipa nabisala ambiri masiku ano akumaganiza ngati munthu wopemphera akasankha kukhala chete kuchoka malo ovuta ndikupita malo achete akumaona ngati ngopusa wopanda nzeru komatu malemba akuti ndi munthu wochenjera amene amaona zoyipa zili mkudza ndiye amatani kodi amabisala amene ndi wochenjera koma wopusa amangoti "Ah, zili bwino zili bwino galimoto zikupezeka zambiri mtawunimu njinga zambiri zonse zili bwino zili bwino ndikhala pati kodi ndikhala pompo amene ndi wopusa malemba akutero akuti wopusa amangopitirira ndiye patsogolopo amakumana ndi vuto zili kutsogoloko chifukwa nkhondo yayikulu ili patsogolo pathu asa adaona choyipa sanakomedwe ndi mtendere umene mulungu wakumwamba adampatsa muyimve mfundoyi asa adaona choyipa kutsogolo kwa moyo koma sadakomedwe ndi mtendere wa zaka 10 zimene mulungu wakumwamba adampatsa zidali zophweka zikadamvuta mfumu asa sizidakamvuta akadakhala chete ndi kumadyerera ufumu umene bambo ake abiya amusiya koma adadziwa kuti mu nthawi ya mtendereyi ndisakhale chete ayi ndisakhale chete tamvetserana abwenzi 2 mbiri chapter 14 verse 8 pali mawu awa ndipo asa anali nawo ankhondo ogwira zikopa ndi mikondo amuyuda zikwi mazana atatu ndi ambenjamini ogwira malihawo ndi okoka mauta zikwi mazana awiri mphambu makumi asanu ndi atatu onsewo ngwazi zamphamvu amene matha masamu ndi asilikali angati amenewo ndifuna muyankhe ndi asilikali angati amenewo amene mumatha masamu 20000 taonjezerani ndidikira kuti muyankhe taonjezerani 500,000 280,000 ndi ambiri ndi ambiri ndiochepa ndiochepa inu dziko la yuda ndi malawi mungafanizire malawi ndi wang'ono kani koma kuno kuli asilikali 280,000 okha ndi ambiri koma asa adakhala ndi magulu awiri tamvetserani zikwi mazana atatu ndi angati amenewo Eh? 300,000 zikomo kwambiri ndiye akuti mazana atatu amenewa adali ogwira zikopa ndi chani kodi mikondo gulu limenelo lapadera kampani ina imeneyo ndakamba za gulu lina ndi ena ochokera ku bu- fuko la benjamini akuti ogwira malihawo ndi okoka mauta amene amakhala m'malinga ngati mdani akubwera uko adzokoka mauta amenewo adalipo zikwi mazana awiri zikwi mazana awiri ndi angati 200,000 plus 3 uja ndiye akuti mphambu makumi asanu ndi atatu ndi angati amenewo 80 pamodzi asilikali onse 580,000 ndiye akunena kuti onsewo asilikali onsewo adali ngwazi akati ngwazi si munthu wamasewera nimrodi amamutcha kuti nimrodi mpalu wamphamvu koma izi ngakhale davidenso adali ngwazi ya nkhondo nde ndifuna muone chinthu ichi tamuona asa walowa pa mpando wapeza kuti chipembedzo chasokonekera nde mulungu wakumwamba amupatsa zaka 10 za mtendere Akuyamba kukonza chipembedzo, akupanga choyenera pamaso pa Mulungu wakumwamba, akumanga malinga, akumanga midzi, akupanga zonsezi mu nthawi ya mtendere. Tawerenga lemba, akutsimikiza kuti ndipo Asa adapanga izi mosavutika chifukwa idali nthawi ya mtendere. Koma taonani, munthu ali pa mtendere koma kunena "Mm, mm, ndisagone koma ndiike ankhondo mwayiona nkhani n'chifukwa tikunena kuti tikonzekere chani kodi tikonzekere chani kodi kukonzekera munthu sumakhala chete kukonzekera sikupusa ndi bwino kukonzekera mavuto asabwere nanga waluza ngati koma ngosakonzekera mavuto nkubwera uoneka otani kodi uoneka opusa kusakonzekera nthawi ya mtendere ndi kukonzekera kugonjetsedwa kukonzekera nthawi ya mtendere ndi kukonzekera chipambano tamvetserani amene mukuona nthawi muone nthawi fale ndilibe nthawi apa ndifuna ndizigwira nthawi monga amene ilili yoweri 3 verse 10 pali mawu awa yoweri 3 verse 10 sulani makasu anu akhale malupanga mm. sulani makasu anu akhale malupanga ndi anangwape anu akhale nthungo wofowoka anene ndine wamphamvu haleluya akuwakonzekeretsa anthu nthawi ya nkhondo atenge makasu awo awasulesule anangwape wonse akonzedwe zida za nkhondo zikhale mchimake amene amadzimva ngati ndi wofowoka amangoti lero wachimwa mawa wachimwa walalata walalatanso waba wabanso wapanda mphamvu anene kuti ndine wamphamvu mwa yesu khristu haleluya popeza mwa khristu yesu ndikhonza zonse chifukwa chani pali nkhondo patsogolo pathu wopanda mphamvu anene kuti ndine wamphamvu 2 mbiri 14 verse 9 pali mawu awa ndipo anawatulukira zera mkusi ndi ankhondo zikwi chikwi chimodzi ndi magareta mazana atatu nafika iye ku merita tamvana bwenzi tamvetserani Asa adatsimikizika mtima kuti koma ineyo ndikonzeke ndikonzekere ndikonzekere ndi munthu wanzeru kwambiri asa adakonzekera nkhondo ngakhale mu nthawi ya mtendere abwenzi tamvani pamene dziko la malawi likuyenda mkamtendere kochepa tiyeni ife tikonzekere chifukwa kutsogoloku kutsogolo kuli nkhondo kuli nkhondo abale kuli nkhondo kutsogoloku taonani pamene asa adakonzekera nkhondo malemba akufotokoza kuti akadali chete ndi mtenderewo adatulukira zera kuchokera ku ethiopia adatulukira zera kudzamuthira nkhondo yuda abwenzi mukadali chete kunyumba kwanu mukadali chete kumakoleji mukadali chete ku yunivesite tsiku lina lake muli chete kunyumba kwanu mudzangotenga phaa ankhondo ali ponseponse nyimbo ili mkati yonse imakamba za dziko latsopano new world order ndiye musadandaule kwambiri

mawu na nkhondo ngati mukuona bwinobwino
ndidule pamene popo ndidule kuli nkhondo kutsogoloku abwenzi ndikufuna kuti musajombe msonkhano mpakana msonkhano uthe musajombe inuyo musajombe eh kalimiri wafika tionetsana patsogolopo funa nimalize uthenga nthawi ino abwenzi ndangoonetsani pang'ono mapulani amene ali ku dziko lapansi a 2023 pang'ono kuli nkhondo kutsogoloku yesu adachenjeza motere luka 21 verse 20 koma pamene paliponse mudzaona yerusalemu atazingidwa ndi ankhondo zindikirani pamenepo kuti chipululutso chake chatani kodi tikambirana zambiri ankhondo azinga bwanji yerusalemu ali ponseponse tikambirana

ali ku ziyoni ndi kumveketsa mawu ake ali ku yerusalemu ndi thambo ndi dziko lapansi zidzagwedezeka koma yehova adzakhala chopulumukirapo anthu ake ndi linga la ana a israeli haleluya akukamba za nthawi ya kumapeto yehova yekha ndiye populumukirapo mtundu osankhidwawo pamene nkhondo itafika pachimake moyo uno yehova yekha ndiye populumukirapo tipange ife chisankho kuti mumsonkhanowu tikumane naye yesu khristu ndi kukonza zonse 2 Mbiri 14 verse 12 ndipo yehova anakantha akusi pamaso pa asa ndi yuda nathawa akusi yehova adampatsa mpata asa kuti akhonza kudzilipsira yekha ankhondowo ndipo adapulumuka ndipo asa anafuula kwa yehova mulungu wake nati yehova palibe wina ngati inu kuthandiza pakati pa wamphamvu ndi iye wopanda mphamvu tithandizeni yehova mulungu wathu titama inu ta, Tatulukira aunyinji awa m'dzina lanu, Yehova, inu ndinu Mulungu wathu, munthu asakulakeni konse. Haleluya! Abwenzi, tamvetserani. Pamene ankhondo a ku Kusi adampeza Asa, Asa adalimba mtima popeza adayang'ana kuti alipo wamphamvu woposa amphamvu.

sikuchuluka kwa chuma sikuchuluka kwa zinthu zomwe muli nazo zimene mukhoza kupulumuka mu nthawi ya nkhondo koma yesu khristu haleluya n'chifukwa chake davide adanyamula kalegeni kake nanena ndikudza kwa iwe mu dzina la mulungu ndipo adagonjetsadi chiphonacho goliyati abwenzi nkhondo imene ili patsogolopo chikonzero chathu ndi yesu khristu ndi njira yokhayo basi pakuti onse okhala pa dziko adzachilambira chilombo amene mayina awo sadalembedwe m'buku la mwana wankhosa pakutha pa masiku awiri amenewo tilembetse maina athu m'buku la mwana wankhosa ambuye akusamalireni pamene uthenga ukubwera kutsogoloko mugwiritsitse ganizo ndonena kuti tikonzekere nkhondo imene ili kutsogoloko pakuti asa adakonzekera nkhondo idafika